ọhaneze ndewonụ gee ntị ị wụrụ nwa afọ igbo ọ dị okwu m ji bịa taa okwu ahụ m ji bịa taa ọ gịrị o nwere otu ihe ma ọ wụ abụọ ma ọ wụ atọ nke bụ ihe ji na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị agacha n'ihu n'ala Igbo taa nke mbụ m na-arụtụ aka taa wụ nwanne chọrọ ịga n'ihu elekwela onye aka ya dị ọcha gị eje tụọ atụmatụ igbu onye dị otu a onye na-adịghị ihe o mere n'ihi ọ gbawara onwe ya mbọ gị asị ka i je gbuo ya n'ihi ọ bakala gị n'ihi ọ kpakala gị nkụ ị ma nwata kpaka ibe ya na nkụ asị na ọ kpara nkụ ahụ n'ọhịa ọjọọ n'ihi na asị na ekowa ụlọ achọwa ndị ogologo ị mara na ọtụtụ ndị wụ egbuo pịam n'ime ọhịa ha fụta n'ụzọ bịa jụọ sị onye egburu ihe m na-agwa gị wụ etikwele aka na ihe ọbụla gị ga-eme ka achọta ọbara onye aka ya dị ọcha n'aka gị nke ọzọ abịa wụrụ ị chọọ ịwụ ọgaranya soo ụzọ ka ekwesịrị nke ga-enyere gị aka ka ị wụrụ onye ọgaranya n'ihi gịnị onye ji igu ka ewu na-eji eso gịnị ka m na-akọwara gị ya wụrụ ma ị chọrọ ịwụ onye chọrọ ịfụ ndụ ị ga-esokwe n'ahịrị ị ga-esokwe na ọnọdụ ị ga-esokwe na ndị nwere anya ime mmụọ a na-eji afụ ndụ ị chọrọ ịfụ ndụ awụkwala onye nkọtọ nkwucha nkọcha ikwucha gị ekwu ebe ikwurula ekwu ị kọọ ebe a ga-akọ ebe a i si n'aka nri ga-abara n'aka ịkpa gị esi n'aka ịkpa ga-abara n'aka nri ebe ọ bụla ị gara ọ wụ ikuku ikuku gee ntị m agwa gị ị chọọ ka ị baa uru wefuo aka na nwa ụlọ ala nwa ụlọ ala adịghị ọrụ bekee ọ wụ ọtụtụ ihe ọzọ m ga-achọ ịrụkpụ aka taa awụ otu agwa rere ure ka ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị taa na-akpa na ụmụ agbọghọ anyị na-akpakwa ya agwa ahụ rere ure ọ gịnị ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị na ụmụ okorobịa anyị taa aghọọla onye akpala aka n'ihe ọbụla gị chere oge Chineke onye adịghị ọrụ ọ na-amụ chere oge chineke onye jiri akwụkwọ gụọ akwụkwọ gị chere oge chineke onye a sị ya nwaanyị a sị ya shima nri ya sị ọ dịghị ya mma ya shima nri ahụ shighekwu ya shichaa ya ọwọ gaghị eso eri ya gị nwata a na-agwa gị were ihe ibe gị kpọrọ ihe gị ajụ ị ga-epi fonu n'ụtụtụ ị ga-epi fonu n'ehihie ị ga-epi fonu n'abalị gị sị ọ wụ ihe ka gị mma lekwekwe gị lekwa ọdịda gị a nadịghị amụ aka ịkpa na nka ejighị amụ aka ịkpa na nka ihe ọ bụla ị chọrọ ịwụ n'ụwa a ị ga-awụ ma ọ wụrụ ma ị ga-agba mbọ ịlụ ọgụ niile ya so

jee chọọ ọrụ aka mụọ ị jụrụ ajụ jee gaa akwụkwọ ị jụrụ ajụ eji ebe ọbụla ị gara ga wụrụ ọbara osu ikwekwe ekwe ga efu ebe ahụ ọnwa ọbara osu ọ dụ onye wụ mmadụ n'anya gị nne gị na nna gị awụghị gị mmadụ ọnkụl gị awụghị mmadụ ndị niile gbara gị gburugburu awụghị mmadụ ndị enyi gị ndị ụdọ enyi ndị na-enwewo e, ndị a la-eji agbochi n'ịka mgbụrụmgbụrụ akpị ya wụ mgbụrụmgbụrụ akpị ndị a ndị gburu ya na ala bekee wụ ndị ọgwụ ndị ṅụcha ọgwụ ha ha n'ịka ha aka ya na apụla ala ga-amụta ya chee sọwa ojiji onye bara uru ndị nika ị ga-ịga n'ime ahịa iji jee zụ akwa i kweshiri iyi ka ị ga-ezo yiriwu ka ị ga-ezọghịrị ụkwụ na-aga aka emekpụ n'aja aka ugo ebe na aja ọwa ha gị aka emekpụ n'aja ị gaghị achọ ka ị rụọ ha ọbụla gị ị ga-enọ na-akọcha nne gị na nna gị nne gị jila iji ba ha ụba nna gị jila iji wụrụ ha ọgaranya ihe a wụ ihe ndị politik gee ntị m agwa gị ị nọ na 40 years ị nọ 28 years ị nọ na 30 years ị nọ na 38 years ị ga-anọkwa la ụlọ na-eri mama thank you olee onye ị ga-eta ụta echi ị ga-eta m ị ga-eta nne gị ka ị ga-eta nna gị olee ihe ụmụ gị ga-ekwu sọ ha ihere gị iji nyejufu ha ha afọ echi ịdị gị ọrụ ebe ị na-aga ịfụ ebe ahụ ọ bara usu ma ị lụ ha ọgụ ga-elu ọga gị kparịwa ị gaghị ịgụ onye na-akụziri gị ọrụ ndụ gekwe ntị m agwa gị mmiri dọkwara n'eju ọ dọkwara na nkịta nwa nkịta gekwe ntị m agwa gị ihe ọ bụla ị na-eme uche gị dịkwa ya n'ihi mekwa elu mee ala nwatakịrị sị nne na nna ya agaghị ihi ụra ọ ga-ebaje ihi ụra gekwekwe ntị m agwa gị ọkwa nwata ulie nne ya na nna ya elu ọgọdọ la-ejikwa awụchi ya anya gekwe ntị m agwa gị ihe nkịta mere ma ọ dị ime lejikwa eme ụmụ ya na-anaghị eji asa anya ngwa ngwa ma ekwekwe ntị m agwa gị ọzọ mmiri mgbe abịa na awọm ọ gara gbabebele n'oke ọhịa ntị gị o ghekwere oghe m agwakwa gị ọzọ ụwa a nwata lufuru ike ụgbọghọrọ amaghị na o lufuola abọ akwụkwọ nri ntị gị o ghekwere oghe ka m gwa gị ọzọ ọ wụkwa agwọ leji asọfụta mmiri ya leji eshi ya ntị ọ dịkwa ya wụkwara ma ntị adịghị gakwa je zụrụ ntị ọkwa ha na-eji ekwekwa akwa ehi wụ ehi meme mpi meme ọdụ e were ọdụ ya gbaa egwu e wekwere mpi ya ṅụọ mmanya ha anyị kwere ekwu okwu a wụ ndị mụrụ egwe ka anyị anọkwaghị ebe a taa otu a kwa otu ọ ga-awụ echi ma nwanne echi ma ọ n'afọ ọbụla ọ ga-awụ oge ga-eru nwa ndụ a anyị nwa agakwaghị anọ ya mana okwu a nọ n'ihu efere mba ụwa ga-anụ ya ruo ebighị ebi uche gị dịkwa ya were oge gị kpọrọ ihe were oge gị kpọrọ ihe ọ Chief eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwa afọ Mbaise nwere ozi a uche gị dịkwa ya asịkwala adị onye gwara gị ọ dị n'ihe m ji bịa taa ọ gara awụkwa happy new month